Илъэс куэд щӏауэ ди республикэм мэкъумэш унэтӏыныгъэм зиужьын папщӏэ уэри щӏэныгъэлӏ гупи уи гъусэу къэхутэныгъэ куэд евгъэкӏуэкӏащ, методикэхэри зэхэвгъэуващ. Ахэм ящыщ зыщ Минитӏрэ пщыкӏух гъэм Урысей щӏэныгъэ академием и лауреат цӏэр Гордеев Анатолий и гъусэу къыщыффӏащар. Абы нэхъ убгъуауэ утезгъэпсэлъыхьынут. Пэжыр жыпӏэу щытымэ, Мадинэ иужьрей зэманым Лэжьыгъэшхуэ щокӏуэкӏ ди къэрал псомикӏ, абы ещхьу ди Къэбэрдей-Балъкъэрми, республикэми. Къапщту щытмэ, иджыпсту дэ щӏэныгъэлӏхэм, щӏэныгъэм елэжь цӏыхухэм зыхуэдгъэувыжа ӏэмал зэриӏэкӏэ нэхъ сэбэпышхуэ мэкъумэш. Мэкъумэшхэм елэжьым фейдэ къызэрыпахыным, абы и фейдэр нэхъыбэ зэрыхъуным теухуауэ. Абы теухуауэ езы къэралми иджыпсту лэжьыгъэшхуэ ирегъэкӏуэкӏ къапщту щытмэ, псалъэм щхьэкӏэ мис мы щӏэуэ щӏэуэ инновация жыхуаӏэм технологием елъытауэ иджыпсту ар мэкъумэшым елэжьхэм иратын папщӏэкӏэ миллиард щищым нэблагъэ къэралым къыхуеутӏыпщ ди къэрал псом. Абы щыщ минитӏрэ пщыкӏуй гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым дэ къыдата миллиардитӏрэ миллион щищым щӏигъу. Файдэшхуэ мэхъу мис апхуэдэу къэралым унафэ ищӏахэр абы къызэрыдэӏэпыкъунум теухуауэ лэжьыгъэ екӏуэкӏыр. Ущӏэупщӏу щытымэ, сыт абы файдэуэ дэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыдита жыпӏэу щытымэ, иджыпсту игъащӏэм апхуэдиз файдэ къыпымыкӏыу нэгъабэ дэ иджыпсту рекорд жыхуаӏэм хуэдэу дгъэува лыуэ Къэбэрдей-Балъкъэрым Къыдигъэкӏар мэхъу тонн минищэрэ бгъум щӏигъу. Шэуэ къыщӏэтшар мэхъу тонн мин щитхум щӏигъу. Апхуэдиз игъащӏэм диӏакъым. Абы теухуауэ къапщту щытмэ, мэкъумэшым елэжьам, илъэс кӏуам Минитӏрэ пщыкӏуий гъэм фейдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым иӏэ псом и плӏыщӏрэ хы процентыр дэ жэм былым елэжьхэми процент тхущӏрэ плӏыр губгъуэ, губгъуэхэм елэжьым ар къалэжьыжа. Апхуэдиз процент игъащӏэм диӏаӏым, апхуэдиз лыи, шэи зэи къыщӏэтшаӏым. Псалъэм щхьэкӏэ куэд къызоупщӏ къуажэдэсхэрыкӏ, нэгъуэщӏу ди къалэхэм щыпсэури ягъэщӏагъуэу, мыпхуэдизу къэтшу, мыпхуэдизу лы диӏэу сыт, дэнэ ар здэкӏуэр, тыкуэнхэм щхьэ нэхъ мащӏэ, нэхъыбэр нэгъуэщӏыпӏэ къикӏауэ щхьэ щыт жаӏэри. Абы щӏэупщӏэныгъэрикӏ губзыгъагъэ, ауэ нэхъ губзыгъэу абы жэуап етыжын хуей. Пэжыр жыпӏэу щытмэ, иджыпсту дэтхэнэ зы цӏыхуми Къэбэрдей-Балъкъэрым цӏыхуу щыпсэум тебгуашэу щытмэ, дэ къэтшыр килограмм щитхурэ тхущӏым щӏегъу. яшхын хуейр нормэ жыхуаӏэр литр щищрэ щэщӏрэ, щищрэ плӏыщӏрэ нэблагъэурэ. Ауэ сыту щытымикӏ, тыкуэнхэм нэгъуэщӏыпӏэ кърашар куэд мэхъу. Жэуапыр нетӏэ зэрыжысӏам ещхьу щӏэупщӏахэрэмикӏ губзыгъагъуэу щӏоупщӏэр. Апхуэдэу щхьэ щыт жыпӏэу щытмэ, вот дэ дощӏэ иджыпсту Къэбэрдей-Балъкъэрым а сэ нетӏэ жыхуэсӏа шэ тонн щитхум щӏигъу къыщӏэтшым и ныкъуэр къуажэдэсхэм, унагъуэхэм къыщӏаш процент тхущӏ къанэр тебгуашэу щытмэ, Литр щищрэ тхущӏым щищрэ плӏыщӏым нэблагъэркъым. Мис абыкӏэ дэ дэ езым къэтшым дрикъужу, нэгъущӏыпӏэ къитшыр нэхъ мащӏэу хъун папщӏэкӏэ, дэ лэжьыгъэшхуэ ди университетым илъэс мис зыбгъупщӏым лэжьыгъэ куэд идогъэкӏуэкӏыр. Къапщтэу щытмэ, дэ зэдгъэпэща ди университетым центр. А центрым щылажьэхэм едгъэкӏуэкӏа ди куейуэ районхэм псоми зы район зы куей къэмынэу иджысту лэжьыгъэшхуэ мы илъэситхум идогъэкӏуэкӏ. Абы файдэуэ яӏэр, нэхъыбэ хъун папщӏэкӏэ, къуажэдэсхэм я псэукӏэр нэхъыфӏ хъун папщӏэкӏэ лэжьыгъэ екӏуэкӏын хуейхэм теухуауэ. Абы а лэжьыгъэм теухуауэ дэ ди технологиещӏэхэр иджырей зэманым нэхъ щӏэуэ къыдэкӏа технологием теухуауэ ар къуажэдэсхэм къызэрагъэсэбэпынур, фермэхэм Фермерхэм къызэрагъэсэбэпыным теухуауэ лэжьыгъэшхуэ ядощӏыкӏ, додэӏэпыкъу, езыхэрикӏ губзыгъагъэ хэлъу къыдоупщӏ икӏи жытӏэр ягъэзащӏэ. Ущӏэупщӏэ хъуну, дэндей апхуэдэ лэжьыгъэ нэхъ щыӏэ жыпӏэми, лэжьыгъэшхуэ едгъэкӏуэкӏыр ди Пэжу жыпӏэу щытымэ, мис абы и фӏыгъэкӏэ а лэжьыгъэ нетӏэ жыхуэсӏа шэуи лыуи къыщӏэкӏыр нэхъыбэ хъуат. Ауэ а къудейраӏым дэ ди закъуэӏым фӏы фӏыщӏэ зыхэлъыр. Фӏыщӏэ зыхэлъыр государствэм къыдита ашхъэхэрикӏ сэбэп мэхъу. Псалъэм пщхьэкӏэ нетӏэ зэрыжысӏа миллион миллиардитӏымрэ миллион щищымрэ щӏигъур къыщыдаткӏэ, дэ Ди былым и шэ къыщӏэкӏыр игъащӏэм апхуэдиз диӏаӏым, литр минитхурэ щищым щӏигъу къыщӏыдош. Вот къапщтэу щытмэ, нэгъэбэрей илъэсым теухуауэ минитхурэ щищрэ щэщӏрэ ирэ къыщӏэкӏа жэм къэсыхункӏэ. Апхуэдиз зэи диӏаӏым. Ар зи фӏыгъэр мис государствэм къызэрыддэӏэпыкъуа ашхъэр, итӏанэ дэ технологие Технологие щӏэхэр зэрыжытӏам теухуауэ ар къагъэсэбэпри, иджыту фейдэшхуэ мэхъур. Иджы жыпӏэ хъуну, сыт а технологиехэм фейдэуэ хэлъыр жыпӏэу щытмэ. Дэ нэгъабэ щекӏуэкӏа Москва дунейпсо зэхьэзэхуэ конференция жыхуаӏэм хуэдэ, абы хэта къэралу Тӏощӏэ блырэ, ди езым, ди Россием, регионхэм жыхуаӏэм хуэдэу, щэщӏрэ бгъум щӏигъу. Абы ди лэжьыгъэр едгъэлъагъуэри, пщӏэ хуащӏа, диплом ещанэри къыдата, медаль игъусу. Иджы сыт абы фейдэу хэлъыр жыпӏэу щытымэ, фейдэу абы хэлъырэ, пэж, псоми ящӏэ иджыпсту нэгъуэщӏ къэралым Къыщытщэху лырикӏ, нэгъуэщӏ къэралым къыщытщэху шэрмикӏ, гормон жыхуаӏэм хуэдэ хэлъщ. Ар езы былымми цӏыхуми зэран хуохъур. Дэ ди технологием гормон лъэпкъ хэмылъу цӏыхуми былымми фейдэ хъу фӏэкӏа зэран мыхъуу апхуэдэ технологиехэр яжетӏауэ ар халъхьэ. Мис апхуэдэу абы и фӏыгъэкӏэ иджыпсту экологическая жыхуаӏэм хуэдэ технологиехэр счеткӏэ, мис а нетӏэ жыхуэсӏа дипломри къытхуагъэфэща медаль игъусэу.
Зэрыжыпӏащи, Црай, иужьрей зэманым цӏыхухэм нэхъ гулъытэ хуащӏ, узыншэ шхын жыхуаӏэм хиубыдэ, гормонхэр хэмылъу, химие жыхуаӏэм хуэдэ хамыӏуауэ, апхуэдэ ерыскъы къащэхуну ар сыт хуэдэ Шхынхэкӏыуи ирехъу, лыхэкӏми, хадэхэкӏми, пхъэщхьэмыщхьэми, сытми. Иужьрей илъэсым ди республикэм къигъэлъэгъуа бжыгъэхэр икъукӏэ бжыгъэшхуэщ, нэхъапэ илъэсхэм имыӏауэ. Апхуэдэ ехъулӏэныгъэ зрагъэгъуэтын щхьэкӏэ сыт хуэдэ технологие къагъэсэбэпар псалъэм папщӏэ? А химие жыхуэтӏэр ирамыгъэшхыу, химие жыхуэтӏэр ӏэщым хамыӏуу, шэр куэду къыщӏэкӏын щхьэкӏэ сыт абы иращӏэ? Къабзэу жытӏэмэ, Занщӏэу технологиер ар жэм къудейм е былымышхуэ къудейраӏым зейр. Ар зыхуэтщӏар дэ былымым шкэр къимылъху щӏыкӏэ къыщӏэдзауэ псэухукӏэ зэрыщыту зэрагъэпӏын хуейр, зэрагъэшхэн хуейр, зэраӏыгъын хуейр зэрыщыту а мэ илъэс бжыгъэхэм теухуауэ илъэс къэсыхункӏэ щхьэхуэ-щхьэхуэу техын технологие хуэтщӏа гормони нэгъуэщӏи зыри хэмыту. Абы папщӏэкӏэ дэ япэм щыгъуэ жаӏэу щыта ди жагъуэ зэрыхъущи даже щӏэныгъэлӏхэм икӏ студентхэм жраӏэу щыта а И махуэ къэсыхункӏэ хэхъуэныгъэм былым хэхъуэныгъэу иӏэр грамм щищрэ плӏыщӏрэ щищрэ ищӏрэ е нэхъыбэ дыдэу грамм щиплӏ хъумэ хъуну фӏыщ жаӏэу. Ар пцӏы Действительно, былымыр мис нетӏэ зэрыжысӏам хуэдэу литр минитху, литр миних, миниблым нэблагъэ къыщӏэпшын папщӏэкӏэ шкэр къалъхуа, къыщалъхуа махуэ дыдэм къыщӏэдзауэ жэм хъухункӏэ иӏэн хуей килограмм щищрэ ищӏрэ щиплӏым нэблагъэ хьэлъагъыу. Ар имыӏэу щытмэ, ар жэмыфӏ хъунукъым. Мис апхуэдэу апхуэдиз иӏэн папщӏэкӏэ дэ а ишхэ зэрагъэшхэн хуей урысыбзэкӏэ рацион жаӏэ. Ар зэра махуэ къэсыхункӏэ былымым ирагъэшхын хуейр яжетӏауэ, мис ар дэ езымикӏ дадэӏэпыкъуурэ апхуэдэу япӏ. Мис абы апхуэдэу къэхъуа былымым литр минитху мыхъуу, литр миних, минибл къыщӏэкӏыу хъун папщӏэкӏэ, дэ иджысту апхуэдэ технологиеикӏ етта. Иджы абы дауэ ар зэрыхъунур жыпӏэу щытмэ, нетӏэ зэрыжысӏар бощӏэжыр. Ди Къэбэрдей-Балъкъэрым шэуэ къыщӏашым и ныкъуэр къуажэдэс унагъуэхэм ей. Абы зыхуей хуагъэзэфыркъым, зыхуейм хуэдэу фӏыуэ ягъэшхэфыркъым. Урысыбзэкӏэ племенной жаӏэ, лъэпкъыфӏ, адыгэбзэкӏэ лъэпкъыфӏ хъун папщӏэкӏэ, ар зэрыпӏын хуей сытхэм теухуауэ унагъуэхэм апхуэдэ зэфӏэкӏыныгъэ иджыпсту яӏэкъым. Дэ Ди технологиещӏэ хуэтщӏахэрым теухуауэ мис армикӏ унагъуэхэм я жэмхэрикӏ, абы я былымыр псорикӏ лъэпкъыфӏ хъун папщӏэкӏэ ящӏын хуейхэр яжетӏа. Уэ укъызэупщӏ хъунущ, сыт абы щхьэкӏэ, дауэ пщӏы хъунут пӏэрэ? Къапщтэу щытмэ, къуажэдэсхэм жэму зэрахуэр от ноблагъэ мин тхущӏым хуэдизщ. Абы дауэ ар зэрыхъунур жыпӏэу щытмэ, ари яжыдоӏэ. Колхоз, совхозхэр щыщыӏэм щыгъуэ, абыхэм фейдэ яӏэр къуажэдэсхэм мащӏэми куэдми нэсырт. Сабийхэр щапӏэр, сабий щаӏыгъыр, школхэм, абыхэм Дэӏэпыкъуфу щыта къуажэм гъуэгухэр хуащӏу, амбулаторие сытхэр ящӏу абыхэм дэӏэпыкъуу щыта. Иджысту фермерхэм апхуэдэ зэфӏэкӏыныгъэ яӏэкъым, Къэбэрдей-Балъкъэр къудей мыхъуу, Россие псом фейдэ хъун папщӏэкӏэ, къуажэдэсхэм я псэукӏэр нэхъыфӏ хъун папщӏэкӏэ, къуажэм Дыщыпсэуарэт цӏыху жаӏэу щӏалэгъуалэр къуажэм дэмыкӏыу гордэм нэкун мыкӏуэн папщӏэкӏэ ӏэмал иӏэт. Мис а ӏэмалыр сэ нэгъабэ Москва сы, мис а дунейпсо зэхьэзэхуэм яжетӏауэ щыта ящӏэн хуейр, медаль къыщӏыдатари ара? Уи псалъэмакъми къыхэщащ Дэрикӏ щыгъуазэ дызэрыхъуащи, Минитӏрэ пщыкӏуий гъэм Урысей щӏэныгъэ академием дунейпсо зэхьэзэхуэ иригъэкӏуэкӏащ. Абы Кавказ Ищхъэрэм щыщу икӏа гупхэм фи гуп закъуэращ ещанэ увыпӏэр къыватами къызыхуагъэфэщар. Утыку ифхьар сыт хуэдэ лэжьыгъэт а зэхьэзэхуэм?
Ар зытеухуауэ щытар мис нетӏэ зэрыжысӏам ещхьу былымымикӏ цӏыхумикӏ зэран хуэмыхъуу, абы уз сыт къримыкӏуэн папщӏэкӏэ экологие жаӏэ урысыбзэкӏэ, мис а технологие, экологическэ технологиер дэ ди лэжьыгъэр абы теухуауэ щытат, ягу щӏрихьари ара, ар ди Къэбэрдей-Балъкъэр къудей мыхъуу Россие псом апхуэдэу яжетӏа технологие халъхьэну. Иджы мис абы къыщӏыдатарикӏ экологически къуажэдэсхэм я псэукӏэри нэхъыфӏ хъун папщӏэкӏэ, Россие псомикӏ ӏэмал иӏэм мэкъумэш кооператив ямыщӏынкӏэ. Мэкъумэш кооператив ямыщӏу щытмэ, адэкӏэ гугъу ӏей хъуну хуабжьу къуажэдэсхэмикӏ былымым я ӏуэхури нэхъ гугъу мэхъур. Ауэ сэ яжызоӏэ тӏу мэкъумэш Кооператив диӏэхэр хъарзынэу, фӏыуэ лажьэу, и къуажэдэсхэми ядэӏэпыкъуфу, школхэмикӏ ядэӏэпыкъуфу, сабийхэр здэщыӏэ садхэм абыхэми ядэӏэпыкъуфу, мис апхуэдэ ди Къэбэрдей-Балъкъэрым диӏэхэр. Абы щапхъэ трахыу иджыпсту ди республикэ унафэщӏхэмикӏ, куей унафэщӏхэмикӏ зэхэту мис апхуэдэу ящӏын хуей нэхъыбэу кооператив, мэкъумэш кооперативу. Мис а мэкъумэш кооперативхэм ди технологиер къагъэсэбэпу жэм къэсыхункӏэ литр миних, минибл къыщӏашыфу мис апхуэдэ технологие етта. Къэбэрдей-Балъкъэрым и закъуэ мыхъуу Россие псомикӏ ар яжетӏа апхуэдэу ящӏыну икӏи ягу ирихьат. Дауикӏ, апхуэдэ къэхутэныгъэхэр щевгъэкӏуэкӏкӏэ, тегъэщӏапӏэ фщӏа къыщӏэкӏынщ, ӏэщ ахэр зытеухуар щаӏыгъыну щӏыпӏэр. Псалъэм папщӏэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щевгъэкӏуэкӏакӏэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӏыуэпсым гулъытэ хуэфщӏауэ къыпщыт.
Къапщтэну щытмэ, дэ ди республикэ правительствэмикӏ, яжетӏэ районхэм я нэхъыщхьэхэмикӏ Куейхэм я нэхъыщхьэхэмикӏ псоми яжетӏауэ мис а технологиер ищту къагъэсэбэпыр. Ущӏэупщӏу щытмэ, хэт нэхъыжу куей къэсыхункӏэ мащӏэми куэдымикӏ ар псомикӏ апхуэдэ кооператив, мэкъумэш кооператив яӏэт, ауэ яӏэр мащӏэщ, нэхъыбэ щӏын хуей къуажэдэс унагъуэхэр абы хыхьу езам яфӏэфӏу хыхьэн папщӏэкӏэ, ди иджысту лэжьыгъэ егъэкӏуэкӏын хуейм теухуауэ дэ ди Правительствэми яжетӏа, ди Министерствэми яжетӏауэ иджыпсту абыхэм лэжьыгъэшхуэ ирагъэкӏуэкӏ кооперативхэр нэхъыбэ зэрыхъунум теухуауэ. А кооператив жыхуэпӏэхэм я ӏуэхур зытеухуар псом хуэмыдэу а жэм зехуэныр, шэ зэкъыщӏэшыныр аращ, пэжкъэ?
Шэ къудейраӏым, шэри, лырикӏ, и былымышхуэ къудей мыхъуу, мэлымикӏ, джэдхэмикӏ, псоми псэущхьэу щыӏэр ди Къэбэрдейм зэрахуэхэм а кооперативым хыхьэн хуейт. Ущӏэупщӏэ хъуну, сыт кооперативым нэхъ лейуэ, абы фейдэуэ сыткӏэ иритыфыну жыпӏэу?
Къапщу щытымэ, иджыпсту кооперативым хыхьэну езы къуажэдэсхэм фермерхэми яфӏэфӏӏым, сэ куэдым сепсэлъащи, яфӏэфӏӏым кооперативым хыхьэну, ялъагъуркъым абы фейдэуэ къыхахынур. Дэ иджысту унафэ дезам зыхуэтщӏыжа, мис ар къагурыдгъэӏуэну, ди унафэщӏхэмикӏ абы теухуауэ ящӏынухэр езам яфӏэфӏу къуажэдэсхэри, фермерхэри кооперативым хыхьэн папщӏэкӏэ иджысту дэӏэпыкъуныгъэ куэд ящӏын хуейт. Къапщу щытмэ, сэ яжызоӏэ район унафэщӏхэми, ди министерствэ унафэщӏхэмикӏ езыхэр яфӏэфӏу хыхьэн папщӏэкӏэ район къэсыхункӏэ центр щӏын хуей, центр абы дэӏэпыкъуныгъэу, япэм апхуэдэ центр щымыӏэмикӏ, япэхэм щыӏа район къэсыхункӏэ нэгъуэ организаци жыхуаӏэм хуэдэ, колхоз, совхозхэм дэӏэпыкъуфу. Иджысту а организацэ щымыӏэжкӏэ, щӏэрыщӏэу центр, мис фермерхэм Къуажэдэс унагъуэхэм щыпсэухэм дэӏэпыкъуу, мис а центрхэм унафэ яхуэщӏауэ сыт хуэдэкӏи къапщу щытмэ, иджысту Къэбэрдей-Балъкъэрым дахэ-дахэу ярикъуркъым техникэ жыхуаӏэр. Техникэр, мис а район, сэ центр жыхуэсӏэхэм къуажэдэсхэм зэрыдэӏэпыкъуну, фермерхэм зэрыдэӏэпыкъун, кооперативыр ящӏа иужькӏэ абыхэм зэрыдэӏэпыкъунур, уасэр мащӏэу, Фейдэр куэду, мис апхуэдэ кооперативым мис ар хузэфӏэкӏыну.
Дэ зэрытщӏэщи, къэралым, къуажэ кӏуэцӏхэм зригъэужьын папщӏэ, иужьрей илъэсхэм гулъытэшхуэ хуещӏ, абыхэм ипкъ иткӏэ икӏи программэ зыбжани къызэрегъэпэщ. Ауэ иджыпсту жыхуэпӏа ӏуэхугъуэхэр, мэкъумэшыщӏэхэм щӏэгъэкъуэн яхуэхъун щхьэкӏэ ӏэмэпсымэхэр районхэм, къалэхэм, сэ сщӏэрэ, республикэм зэригъэпэщу, мэкъумэшыщӏэ ӏуэхущӏапӏэхэм арендэ жыхуаӏэм хуэдэу нэхъ пуду иритын папщӏэ, ар программэ щхьэхуэу абы хэбгъэхьэну апхуэдэ ӏэмал щыӏэ? Абы и ужь фита?
Щыӏэщ апхуэдэ ӏэмал. Къапщтэу щытмэ, иджыпсту дэ ди Къэбэрдей-Балъкъэр къудей мыхъуу, Россие псом зы мыхъумыщӏагъэ ин щыӏэ. А мыхъумыщӏагъэр зэран мэхъур къуажэдэсхэмикӏ, фермерхэмикӏ, къапщтэмэ шэми, лымикӏ, мыдрей джэдхэми, елэжьхэми зэран хуохъу. Сыту ар жыпӏэу щытмэ, иджыпсту мыхъумыщӏагъэу щыӏэрэ къуажэдэсхэми, фермерхэми шэ къыщӏашыр дахэ-дахэу, файдэ хэлъу ящэфыркъым. Ар зыращэр урысыбзэкӏэ жыпӏэу щытмэ посредники жаӏэ. Да. Пуду, ар итӏанэ зыщэжын гуэрхэм иращэ. Абсолютно, нтӏэ зысевырмысым жэм къызышхэм, былым зезыхуэхэм зыскӏи фейдэ яхуэмыхъуу, цӏыху щыӏэхэр нэгъуэщӏ лэжьыгъэ ямыщӏу а шэмрэ лымрэ къащэхуу, пуду къащэхуу, езыхэм лъапӏэу тыкуэнхэм иращэжу, тыкуэнми иджыри абы уасэ халъхьэжри, шэ къыщащэхуа, а шэр къыщӏэзышахэм и процент тӏощӏым фӏэкӏа ирамыту, апхуэдизи иратыркъым, пщыкӏуий фӏэкӏа ирамыту, адрей процент Ищӏым, ищӏым щӏигъур, мис а посредник жыхуаӏэмрэ тыкуэным щылажьэмрэ абы и дей макӏуэр. А нетӏэ жыхуэсӏа кооперативыр ящӏу щытмэ, зы посредники хуеижынукъым, езыхэм тыкуэнри яӏэну, а перерабатывать жыхуаӏэр, шэр, лыр, ахэр колбаса ящӏу, шатэ ящӏу, зыхуей хуагъазэу щӏынур езы кооперативхэм ящӏыжыну. Диӏэщ апхуэдэу щапхъэ тепх хъуну къапщтэу щытмэ, Майскэ куейм щылажьэу Ленинцы жыхуаӏэр Шэджэм куейм щыщыӏэт кооператив Шэджэмкӏэ еджэу. Апхуэдэу зыбжанэ диӏэт, мис абы зэращӏым ещхьыркъабзэу

кооперативхэм нэхъыбэу удэӏэпыкъуфынут, абы къуажэдэсым ахэр абы щылэжьэнут, иджысту лэжьыгъэ ямыӏэу щӏалэгъуалэ щыӏэхэр псори абы щылэжьэнут, зыхуей ягъуэту къуажэм дэкӏыну яхумейуэ, къалэхэм мыкӏуу езы къуажэхэм щыпсэужу ахъшэ къалэжьыр куэдкӏи нэхъыбэ хъуауэ, мис апхуэдэу фейдэ хэлъщ а кооператив жыхуэсӏам. Фэ евгъэкӏуэкӏа къэхутэныгъэхэр ӏэщ куэд зезыхуэ фермэхэм, хозяйствэхэм я мызакъуэу мыдэкӏэ, унагъуэкӏэ ӏэщ зезыхуэхэм къагъэсэбэпу щыт, фи псалъэхэм тету, щапхъэ зытепх хъуну ӏуэхущӏапӏэ иджыпсту нобэкӏэ ди республикэм щыӏэ?
Щыӏэт, ауэ щыӏэр мащӏэт. Сэ иджысту яжесӏэрэ республикэм ди унафэщӏхэми, министерствэм куейхэм я унафэщӏхэми нэхъыбэ щӏын хуейт, мис а кооперативыр. Абщыгъуэм нетӏэ зэрыжыпӏам ещхьу технологиещӏэхэр иджыпсту жэм, зы жэм жэмитӏ-щы фӏэкӏа ямыӏэу щытмэ, а технологиещӏэхэр халъхьэну гугъущ. Ауэ, мис а кооперативыр ящӏа иужькӏэ, тынчу а технологиещӏэхэр абыхэми къагъэсэбэпыфу хъунут, файдэшхуэ къыпыкӏынут.
Мис а технологиещӏэхэм хиубыдэхэм ящыщ зыу къэплъытэрэ псалъэм папщӏэ ӏэщхэр хъупӏэ дэхун хуейуэ, хьэмэрэ замыгъэхъейуэ ӏэщ ӏуэщым щӏэтым нэхъыфӏ? Абы шэ нэхъыбэ къуатыным дауэ елъытауэ щыт? Мадинэ, уэ жэуап къызэптар щӏэныгъэлӏхэм апхуэдэ даже щӏэупщӏэ куэд жызымыӏэф яхэтщ. Ауэ хуабжьу губзыгъагъэт. Ар куэд лъандэрэ ди Къэбэрдей-Балъкъэр унафэщӏхэм мис ар щӏэупщӏэр къызжаӏэ, сыт хуэдэу тщӏымэ нэхъыфӏ жаӏэри. Къапщтэу щытмэ, ди Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрахуэ ӏэщыфӏ Нетӏэ жыхуэсӏа племено жыхуаӏэм теухуауэ швицкая породэр игъащӏэ лъандэрэ ди Къэбэрдей-Балъкъэрым ар зэрахуэ. Ар гум мысым къуршым дэпхуу мис а Аурсентх икӏи мыдрей къуршхэм щыбгъэхъу хъуну. Майм и кӏэ махуэхэм къыщӏэдзауэ, июным япэ махуэхэм къыщӏэдзауэ сентябрь хъухункӏэ абы щыбгъашхэ хъуну, зыхуей ягъуэту, иджы и шэри нэхъыбэ къыщӏэпшу. Ауэ диӏэ дэ породэщӏэ черно-пёстрэкӏэ еджэу. Сэ илъэс куэд лъандэрэ яжызоӏэ иджыикӏ, ари ягъэзэщӏа черно-пёстрэхэр къуршым дэпху хъунукъым. Сыту жыпӏэу щытмэ, абы дахуа черно-пёстрэхэр щӏакъуэ мэхъур, я къупщхьэр лъэмыс быдэкъым. Щӏакъуэ мэхъури мыхъуэкӏуэфу, зыхуей ямыгъуэту, яшхри мащӏэу, къыщӏашри мащӏэу мэхъури, къалъхур мащӏэу апхуэдэу мэхъу. Абы теухуауэ сэ куэд лъандэрэ яжесӏауэ иджы чернопёстрэ породэр къуршым дахужыркъым. Ар Майский рай, Майскэ куеймикӏ, Прохладнэ куеймикӏ, зрахуэхэр нэхъыбэр краснопёстрэр, красная степная, мис а чернопёстрэ жыхуэтӏаращи, ар я щӏыпӏэм дамыгъэкӏыу абдеж щагъашхэу зыхуей хуагъазэм, мис апщыгъуэм фейдэри нэхъыбэ мэхъу.
Дауикӏ, шэри лыри нэхъыбэ хъун щхьэкӏэ, ӏэщыр бэгъуэн хуейщ. Иужьрей зэманым узыфэ куэди къожьэ, Абы къемылри ӏэщми куэд мэхъу. Мис ахэм пэлъэщын папщӏэ, лъэпкъ племенной жыпӏа лъэпкъ хэхахэм щыщу ахэр нэхъ ягъэбэгъуэн папщӏэ сыт хуэдэ ӏэмалхэр щыӏэу къэплъытэрэ?
Абы теухуауэ иджыпсту дэ ди Къэбэрдей-Балъкъэрым управленэщӏи зэрагъэпэща, Ветеринарное управление Къэбэрдей-Балъкъэрым. лэжьыгъэшхуи абы щрагъэкӏуэкӏ. Абыхэм и закъуэ мыхъуу, дэ ди университетым факультет диӏэ, ветеринарная медицинэ жиӏэу. А ветеринарнэ медицинэмрэ дэ ди щӏэныгъэлӏхэмрэ производствэм щылажьэхэмрэ махуэ къэмыну дызыхуозэ, уэ нетӏэ жыхуэпӏа узыр нэхъ зэран хъур нэхъ мащӏэу сыт хуэдэ лэжьыгъэ егъэкӏуэкӏын хуей жытӏэу щытымэ, абы теухуауэ дэ яжыдоӏэ нетӏэ жыхуэсӏа технологиемкӏэ ящӏу щытымэ, узри куэдкӏэ нэхъ мащӏэ хъунут. Былымыр сымаджэ мыхъун папщӏыкӏэ, мис мо дэ технологие яжетӏэхэр ягъэзащӏэ, дэ махуэ къэсыху дымыкӏуэмикӏ, мазэ къэмыну куейхэм дыкӏуэурэ яжыдоӏэ, ядогъэлъагъу а былым елэжь зоотехникхэм, ветеринархэм яжетӏэурэ жыхуэтӏэхэр ягъэзащӏэ былым, иджысу сымаджэ хъури куэдкӏэ нэхъ мащӏэ хъуа абы и фӏыгъэкӏэ.
Ӏэщым и хьэлъагъыр хэхъуэн щхьэкӏэ, хьэлъагъыр хэхъуэм и мызакъуэу шэр тэмэму къыщӏэкӏын папщӏэ, Ii, Абы къыщынэмыщӏа экологие и лъэныкъуэкӏэ, химие мащӏэ хэлъу лым, шэм, естественнэ жыхуаӏэу тэмэму щытын щхьэкӏэ, сыт ирагъэшхмэ, сыт ирахьэлӏэмэ нэхъ тэмэму къэфлъытэрэ, сыт хуэдэ чэнджэщхэр ефтрэ мэкъумэшыщӏэхэм? Ii, Шэ къашу жэм диӏэхэм килограмм тӏощӏ силос нэхъыбэ епт хъунукъым. Ар щӏымахуэра? Гъэмахуэм силос ирагъэшхыркъым, щӏым, гъэмахуэм удз ярокъур. Ауэ силос къудей хъунукъым, дэ иджысту мыхъумыщӏагъэу ди колхоз-совхозхэр щыщыӏэм щыгъуэ яӏар мэкъу ирагъэшхыу щытакъым былымышхуэм, жэмхэм. Ирагъэшхым нэхъыбэ дыдэрауэ зы килограммитӏ иратми ират. Ар хъунукъым. Жэмым килограмм щэщӏ иумыту, килограмм тӏощӏ фӏэкӏа иумыту щытмэ, абы килограмм мэкъу килограммий, килограммипщӏ етын хуей. Жмыхыр обязательно яӏэу щытмэ, ямыӏэмэ къагъуэтамэ нэхъыфӏт, абы зы килограмм ирату. Ауэ мыхъумыщӏагъэу иджысту колхоз-совхозхэм яӏар, иджысту ар фермерхэмикӏ и кӏэм намыгъэсу щытщ витамин, микроэлемент жыхуэтӏэхэр ӏэмал имыӏэу былым къэсыхункӏэ етын хуейт. Мис ара нетӏэ жыхуэсӏа справочникым ахэр истхауэ къуажэдэсхэмикӏ Куейхэми псомикӏ яжетӏауэ а рационыр ет идотри, апхуэдэу вгъашхэ жыдоӏэри абы теухуауэ ӏэмал зэриӏэкӏэ дэрикӏ дакӏэлъоплъ, яжыдоӏэ, мис мыпхуэдэу рацион фщӏы жыдоӏэри. Рационым комбикорм иратым, комбикормырикӏ литр къэсыхункӏэ грамм щитӏрэ тхущӏрэ, грамм щищым шэ литр къэсыхункӏэ апхуэдиз етын хуей. микроэлементу, ар добавочный жыхуэтӏэра. Мис апхуэдиз ирату щытмэ, микроэлементхэмикӏ макроэлемент, кальций, фосфор, апхуэдэ специальну ящэр. Ахэр халъхьу щытмэ, щӏымахуэми былым зыхуей егъуэт, и къупщхьэр быдэ, къилъхури узыншэ, езыри узыншэу апхуэдэу йокӏуэкӏри. Мис ар дэ